anything that serves you bụ arụsị alụsị is a is a product of service Yes. ihe onye ọcha ji wee rụọ fon ma onye rụrụ fon ji rụọ fon bụ ka ọ saavuo ya Yes. and e nwere usoro ị ga-esi soo fon ma ọ soo makrifon a m ji kịta ma ọ bụ telivishọn ya saavuo gị nye gị ihe ị chọrọ Yes. ihe dị iche na alụsị ndị igbo ị na-afụ na telivishọn na ihe ndị ọzọ na nke a nọ na gajet Yes.
ee eh, alụsị na-aṅụ mmanya telivishọn mmanya ya wụ eletrisiti ọkụ ya wee gosi gị ihe dị cctv ihe ndị a niile wụ ihe e programụ all the way from ọdịnala tinye na gajet maka mbụ mgbe ọ na-awụ ihe sie ike a ga-aga nyoo mara otu o si eme ọ ya wụ cctv na modern time na kịta so onye ọbụla na-ekwu na onye ọbụla onye ọdịnala na ọ na alụsị ka ọ na-efe ya lezikwa ya chọpụtagodo ihe bụ alụsị first ọ chọpụta ihe bụ alụsị ya marakwa na ya nwere onwe ya so gị na-efe alụsị maka ihe mere ihe butere okwu na ụka n'ụbọchị taata na ndị kwe na ndị ekweghị wụ mgbe ndị ndị mba ofesi na ndị mba ọzọ were akụkọ dị iche iche bịa maka before tupu gị sị na mmadụ ga tupu gị sị na ihe ga-akwudo ị ga-ewepụ nke dị adị wee tinye ọzọ so ndị ọcha wetara anyị okpukperechi nke ha ha pụtara fụ na anyị nwere onwe anyị lee ka anyị si ebi ha chọọ ka ha ga-esi were ụmụ ihe ndị dị iche iche anyị nwere ha afụ na ha bịa ọgụ anyị merie ha ha werezie egwu akọ na uche wee gwabazie ihe dị otu a sị ihe na nna ebe arụsị na emekwana ya efekwana ya na ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ na e nwere ebe a na-akpọ ọkụ mmụọ ọ bụrụ na ị fewekwa ị mewekwa ihe a na-eme ihe ndị nna nna gị na-eme ọdịnala be nna gị na-eme omenala be nna gị na ị ga-agakwa ọkụ mmụọ a na ọkụ a ga-enwudo onye a adị ihe onye egwu mgbe egwu batazi ndị be anyị ha were ha na-eburu na-abatara ndị be anyị buru ụtọ tanetọ ha na ihe niile dị iche iche ha sizie n'azụ sikwe n'azụ burukwa arụsị a Olee ihe mere o ji awụ ndị nọ na Germany na obodo oyibo na ị gaa na muziọm ndị ọcha niile dị iche iche ị ga-afụ alụsị ndị Igbo ebe ahụ olee ihe ọ nọ ebe anyị ọ bụ ihe ọjọọ bụ ha gụrụ ndị a foto ha gosisiri arụsị ndị a ka e nwere ihe a na-akpọ new model eh, eh, eh, Innovation. innovation e nwezie fon nwezie ihe dị iche iche our forefathers ma ihe niile ahụ ị gaa na ancient museum before na ị ga-afụ ebe e sere before gị nkwa na onwe nwara ihe opule ị bịa na af- ihe a, ihe edemede ndị Igbo bụ nsibidi symbolics maka ihe ndị Igbo ji ede ihe ị ga-afụ nsibidi Igbo ị ga-afụ ebe a kavụrụ plen ị ga-afụ ebe a kavụrụ ụgbọ ha anaghị ede ede ọ symbol so ọ bụrụ na ya bịa na ancient symbol of ndị Igbo afụ ụgbọ fụ ụgbọ mmiri fụ ụgbọ elu fụ ụgbọ ala it means that na ndị a agbago moto tupu anyị nwụrụ mgbe anyị na-aga ụka eze solomon sị na ihe ọbụla onye ọbụla nụrụ ma ọ hụrụ na- na-eti mkpu na o mebukwago before kama mgbe iji wee nọ na mgbe iji wee